kalekale ku europe kunali dziko lotchedwa prussia osati russia koma prussia limalamulidwa ndi mfumu kaiser william komanso prime minister otto von bismarck world history ku secondary school amatiphunzitsa za mkulu ameneyo anali wanzeru wamphamvu komanso katswiri kuyendetsa dziko pamene amatenga udindo 1862 prussia inali yofooka 1864 anamenya nkhondo yolimbirana malo ndi denmark anawina 1866 anamenya ndi austria ndi kuwina 1870 anathibula ndi france anawinanso ulamuliro wa bismarck unalanda madera ambiri ku europe ndi kukhazikitsa german empire mwachidule ndikuwuzeni kuti panopa kulibe dziko lotchedwa prussia koma kalero linalipo denmark germany poland belgium czech republic anali mbali imodzi ya prussia otto von bismarck ndi amene anapanga germany kukhala one of the great power ku europe analamulira zaka 28 ngati prime minister komanso chancellor 1888 kaiser william anamwalira ndipo mwana wake frederick three anakhala mfumu after 3 months nayenso anadwala khansa ndi kufa mwana wake william 2 anatenga ufumu iyeyu sanali munthu wabwino amadana kwambiri ndi bismarck foreign policy anamuchotsa pa mpando 1890 ndi kupanga abolish udindo wa chancellor mfumu imeneyi inali yadyera imachita nsanje ndi bismarck maganizo ake ankaona ngati akhoza kuyendetsa dziko payekha koma zinamuvuta. 1914 anayambitsa World War 1 analuza ndi kuononga dziko limene anzake analivutikira. History imatiuza momveka bwino kunena kuti German Empire inathesedwa komanso William anathawira kunja. Lelonso tinawo atsogoleri Chilima anawathandiza kuwaika pa mpando. atalowa mboma anamuuza kuti akhazikitse malifomu anawapasa lipoti sanaitulutse mwachisanzo mu lipoti limenelo la malifomu chilima ananena kuti masalari ama civil servant akwere chakwera sanafune mapeto ake sanafune kuti amalawi aone zili mu lipoti anaipondereza anammanga kumuzunza mapeto ake anamphera chikangawa 1890 william 2 ankaona ngati kuti bismarck ndi kape anamuchotsa udindo ndi kumayendetsa yekha dziko la germany 1914 atayambitsa nkhondo zinamuvuta analuza german empire kuthetsedwa anathawira denmark leronso tinawo atsogoleri anzawo anamanga maziko olimba iwo angobwera ndi kuphwanya chilichonse otto von bismarck anamanga germany kukhala great nation pa chuma mafakitale nkhondo kaiser william 2 anaononga tikukumbukira 1994 amalawi tinamanga maziko a demokrasi achakwera angobwera ndi kuphwasula ku eastern africa kuli dziko ethiopia kunali president haile selassie anamanga maziko olimba koma 1974 wina wake anabwera ndi kusokoneza anapha king haile selassie pamodzi ndi masapota 500000 analanda katundu pogwiritsa ntchito forfeiture act ena ambiri otsutsana naye anatsekeredwa detention without trial mapeto ake mdziko munagwa njala umphawi nkhondo yapachiweniweni ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonse ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku
posachedwa achakwera anali ku china ndi germany mabungwe ena akumeneko alonjeza kumpatsa ngongole ndi amuuza kuti ndalama kuti zilowe mdziko muno agwetse kwacha kodi amalawi tithawira kuti Bingu anachenjeza 2011 devaluation imapindula maiko olemera osati amphawi. Tikuziona lero mawu akulu akoma kagonera achakwera akagwetsa kwacha ndi kutenga ngongole amene akupindula ndi IMF, World Bank ndi maiko a G7. Ku Malawi kuno tikuvutika chilichonse chikukwera pamsika soya pieces nyama ya mjumbo

this is rubbish tapitani mmakwalala mukaone anthu akumanga nyumba kuposa imeneyi less than 100 million budget tinene zoona pano guys umbava wachakwera akumposa yudasi yohane 12 verse 6 pali mawu yudasi amasunga thumba la ndalama ndi kumabanso mwachidule anali treasurer nthawi zambiri amasolola ndalama ndi kumadya uyunso chakwera akusolola misonkho yathu anatiuza yekha amalawi ndatenga 1 triliyoni kumangira nyumba za polisi 300